An balima bamanankanmɛnnaw an bɛ badabada fo lase aw bɛɛ lajɛlen ma dan tɛ foli min na aw minnu bɛ ka sap pro TV lajɛ nin waati in na an bɛ foli ta k'a ɲɛsin aw bɛɛ lajɛlen ma mali kɔnɔ ani mali kɔ kan an b'a fɔ sa aw bisimila aw ka bamanankan kunnafoni a kɛnɛ kan sap pro TV bi bamanankan kunnafoni an b'a daminɛ an ka jamana yɛrɛ kɔnɔna na an b'a jira aw la k'a fɔ mali kɛra jamana ye jamana min n'a ye nizɛri dɛmɛ kosɛbɛ tumana min na CEDEAO ye embargo bila nizɛri kan an b'a jira aw la k'a fɔ k'a daminɛ o don ka na a bila bi la min ye mali ani nizɛri jamana fila in o bɛ ka lakana sabati olu ni ɲɔgɔn cɛ kɛrɛnkɛrɛnya dancɛw de ko don an b'a jira aw la k'a fɔ nizɛri ani mali mali kɛlɛkɛcɛw kɔni bɛ ka lakana ni ka sabati ka se ka sécurité ni k'o renforcer walasa min ye bɛn ani kelenya o ka se ka nɔgɔya ka mali dancɛw ani niger dancɛw ni ɲɔgɔn cɛ sabula a bɛ waati caman de bɔ min ye banbaanci kɛbaaw i ka dɔn k'a fɔ olu dagayɔrɔ kun ye niger ye nka n'a ma ɲɛ a ko kɛra ta bazum ka fanga dafirila bolo a kan ka sa mali ka se ka tɛgɛ bɔ ka tɛgɛ di niger ma walasa bɛn ani kelenya lakana ka se ka sabati jango malidenw haminako caman bi lakanako ye an b'a jira aw la k'a fɔ mali ani niger lakana kɔni bɛ ka sabati kosɛbɛ kɛrɛnkɛrɛn mali jamanakuntigi fɛ n'o ye kolonɛli asimi goyita a n'a ka cɛdenw o kɔni lakana ni ka sɛbɛkɔrɔ banban kosɛbɛ walasa mali ani niger dancɛ ninnu ka se ka lakana cogo min na min ye CEDEAO fɛɛrɛ tun ye min ka se ka na intervention militaire ni k'o kɛ bazum ka jagoya sigi fanga na min n'a dun ma taa mali maa ɲɛmaaw kɔn jimi sira fɛ olu kɔni y'a jira k'a fɔ k'u kɔn bɛna niger dɛmɛ kosɛbɛ walasa min ye lakana ani niger ka yɛrɛmahɔrɔnya a ka se ka segin a bolo cogoya min na N'an bɔra an ka jamana kɔnɔna na an bɛ taa burukina faso min ye burukina ale fana y'a jira k'a fɔ olu kɔni bɛna nizɛri kɔni dɛmɛ kosɛbɛ embargo yɛrɛ o kɔnɔna na o ko min n'a kɔni ma taa faransi kɔn jimi sira fɛ o nɔn bɛ faransi kɔni laseli kɛ k'a jira k'a fɔ olu kɔni u ka dɛmɛ ni ka kɔtigɛ burukina faso la k'a daminɛ o don fo bi min ye faransi ye i ka dɔn k'a fɔ ale kun funun bɛ kosɛbɛ mali ani burukina kɔni ɲɔgɔn cɛ jango kɛrɛnkɛrɛnnenya burukina faransi kɔni y'a jira k'a fɔ olu ka dɛmɛ o y'a kɔtigɛ eh, fara eh, burukina na k'i ka dɔn k'a fɔ olu ka dɛmɛ kɔni tɛna taa burukina tuguni abada dama ta ni burukina n'a kɔn ma segin kɔfɛ k'a jira k'a fɔ olu kɔni bɛna nizɛri kɔni dɛmɛ o ko min n'a ka gɛlɛn kosɛbɛ an bɛ don min na fo bi bi in na sabula min ye nizɛri ani burukina fana olu kɔni bɛ dan bɔ i ka dɔn k'a fɔ ibrahim tarawele n'o ye ni ale ye kapitɛni ibrahim tarawele ni ale ye burukina faso transition maa ɲɛmaa ye ka dɔn k'a fɔ a n'a ka gouvernement kɔni deli k'a fɔ olu kɔn bɛ na Niger ni ka sɛbɛkɔrɔ dɛmɛ o min n'a ko kɔn ma taa Faransi gouvernement kɔn jimi sira fɛ olu sera i ka dɔn k'a fɔ k'u ka dɛmɛ ni ka a kɔtigɛ Burkina Faso la min n'a fɔra Faransi gouvernement kɔn fɛ an bɛ don min na fo bi bi in na n'an bɔra Burkina an bɛ taa Algérie an b'a jira aw la k'a fɔ Algérie jamanakuntigi n'o ye Abdelmadjid Tebboune i ka k'a fɔ ale kɔni y'a jira k'a fɔ min ye sedaw kɔni bɛ ka mun kɔni kɛ nin waati in na i ka k'a fɔ nin tɛ ko bɛnta ye abada farafinna jamana gun kan k'a bɛ na ni kɔlɔlɔ ani ka k'a fɔ jahadi de ye farafinna jamana yɛrɛ o kɔnɔna na ko sedaw k'i sigi k'i miiri k'a fɔ k'a bɛna intervention militaire kɔni kɛ farafinna jamana kɔnɔ n'o ye Niger ye Niger mun ni se ba tɛ jamana mun ye i ka k'a fɔ k'o kɔrɔ de i ka k'a fɔ ka taa a jamana de ka dangolo ci o de ye fɛn tibon i k'a k'a fɔ a ma jɛn n'a ye abada a y'a jira k'a fɔ olu kɔni tɛna sɔn abada ka jɛn n'a ye an b'a jira aw la k'a fɔ nizɛri ani alizeri olu bɛ dan bɔ fɔ ka taa bila kilomɛtiri ba kelen a n'a kunkanfɛn na min ye k'a k'a fɔ peresidan tibon ni ale ye alizeri jamanakuntigi ye a y'a jira k'a fɔ min kɔni bɛ ka labɛn sedaw fɛ i k'a k'a fɔ ko nin ye fɛn k'i k'a k'a fɔ a man ka kɛ abada wa fana a b'a fɛ a b'a ɲini sedaw jamanakuntigiw fɛ u ka se ka labɛnw sigi sen kan ka se ka nin ko sugu ni k'a kɔn u ka jamana yɛrɛ o kɔnɔna na ko n'a fɔra k'u bɛna intervention kɛ Niger jamana kɔnɔna na ko fɛn don i ka dɔn k'a fɔ a ko kɔlɔlɔntan tɛ abada an b'a jira aw la k'a fɔ an bɛ taa sedaw bɛnnakun kan an b'a jira aw la k'a fɔ abuja faaba n'o ye nizeriya faaba ye sedaw tun ye labɛn kun sabati nizɛri kama an bɛna an da don a la k'a lase aw ma sabula kɛlɛkɛcɛw kun dira sedaw fɛ k'i k'a dɔn k'a fɔ ka se ka mamadu bazum ka na lasegin fanga na ja ka goya yɛrɛ o kɔnɔna na kɛlɛkɛcɛ minnu kun dila jamana dama dɔ bɛ yen minnu kun sɔnna k'u ka kɛlɛkɛcɛw di ka taa a fɔlɔ o ye cote d'ivoire cote d'ivoire tun ye kɛlɛkɛcɛ ba kelen ani kɛmɛ seegin bɔɲɔgɔn k'o labila kabini o di sedaw ma a filanan o tun ye sɛnɛgali ye kɛlɛkɛcɛ ba kelen ani kɛmɛ kɔnɔntɔn a n'a kunkanfɛn sɛnɛgali ale tun y'o labila ka se k'o di sedaw ma min ye benɛn ani eh, togo olu tun ye kɛlɛkɛcɛ ba kelen kelen ni k'o di sedaw ma nka min fana ye kari k'a fɔ lagine bisawo olu tun ye kɛlɛkɛcɛ kɛmɛ fila bɔɲɔgɔn ka se k'o labila k'o di eh, kari k'a fɔ sedaw ma min fana ye eh, liberia ani sierra leone olu kɔni ma sɔn ka kɛlɛkɛcɛ di nka olu kɔni nafolo k'a jibila ni k'o di ko sedaw ka se k'a yɛrɛ dɛmɛ n'o ye Ghana olu tun ye maa ba saba bɔɲɔgɔn ka se k'o di i ka k'a fɔ walasa sedaw ka se ka na intervention militaire ni k'o kɛ Niger jamana kɔnɔna na min ye kari k'a fɔ nka sedaw jamanakuntigi n'o ye kari k'a fɔ Bola Tinubu ni ale ye kari k'a fɔ sedaw jamanakuntigi ye nka Nigeria jamanakuntigi fana don olu ka kɛlɛkɛcɛw ale tun ye maa ba mugan bɔɲɔgɔn ka se k'o labɛn i ka k'a fɔ o ka na se ka intervention militaire ni k'o kɛ Niger jamana yɛrɛ o kɔnɔna walasa Bazoum ale ka jagoya sigi fanga yɛrɛ o kɔnɔna nka l'Amérique olu kɔni ma sɔn ka kɛlɛkɛcɛ di olu ye dola wari miliyari mugan bɔɲɔgɔn n'i y'a yɛlɛma CFA la a bɛ taa bila CFA miliyari ba kelen a n'a kunkanfɛn l'Amérique jamana olu tun ye o di ka se ka kɛlɛkɛminɛnw san walasa min ye kari k'a fɔ intervention militaire a ka se ka kɛ Niger jamana kɔnɔna na Faransi i kari k'a fɔ olu tun ye kɔnkɔrɔma fɔ kosɛbɛ ka se ka eliko bi wolonfila a n'a kunkanfɛn k'o di fo ka taa bila char de combatw ma ani blindé caman ka se k'o di sedaw ma olu ka se ka taa intervention militaire nin ko kɛ nka amamo karila ka dɛmɛ sɔrɔ a ko kɔni i k'a dɔn k'a fɔ a ma sira sɔrɔ sabula min ye sedaw yɛrɛ jamanakuntigi ale ka jamanadenw olu murutila k'a jira k'a fɔ olu kɔni tɛna sɔn abada nka kɛrɛnkɛrɛn a ka wasabulon dɔ bɛ n'an k'a ma ko sena i k'a dɔn k'a fɔ sena peredaba ale kɔni y'a jira k'a fɔ a b'a ɲini sedaw jamanakuntigi fɛ k'a lajɛ k'o bolo segila kɔfɛ dɔɔni ka se ka sigikafɔba nin kɔni don o ni i k'a dɔn k'a fɔ abdurahman tiyani fɛ walasa min ye bɛn ni kelenya a ka se ka don ko kɛlɛ i k'a dɔn k'a fɔ o t'a fura ye sɛnɛgaldenw min ye i k'a dɔn k'a fɔ maki sal ka jamana sɛnɛgal olu ka jamanadenw fana murutila k'a jira k'a fɔ olu tɛ jɛn n'a ye abada ko sedaw kana i ka k'a fɔ kɛlɛ kɔni kɛ nizɛri jamana kɔnɔna na o y'a jira k'a fɔ olu kɔni tɛna jɛn n'a ye nin ko in i ka k'a fɔ a ko kɔni ma sira sɔrɔ nin waati in na an bɛ waati min na fɔ sisan sedaw kɔni bɛ k'a yɛrɛ ɲininka yala min ye intervention militaire a ko a bɛ se ka sigi sen ka bilen wa sabula jamana caman de bɛ yen minnu ka jamana kɔnɔdenw kɔni bɛ ka muruti k'a jira k'a fɔ olu fɛla tɛ nin ye abada sedaw kana intervention militaire kɔni kɛ nizɛri jamana yɛrɛ o kɔnɔna na an ka bi bamanankan kunnafoni an b'a kuncɛ ni min ye o de ye nizɛri ye i k'a dɔn k'a fɔ kunu sura min ye nizɛri jamanakuntigi min ye fanga kɔni dafiri n'o ye general abdurahman tiyani ale ka cɛdenw o kɔni ye i k'a dɔn k'a fɔ sanfɛ kɛlɛ sanfɛ eliko n'an k'a ma ko sanfɛ avion o kɔni o boli kɔni jɔ ka jamana yɛrɛ o kɔnɔna na ka sanfɛ ka duguma sira ni sanfɛ siraw bɛɛ lajɛlen kɔni tigɛ ko i k'a dɔn k'a fɔ ni avion kɔni tɛmɛna olu ka dugukolo kɔni sanfɛ min ye fɛn i k'a dɔn k'a fɔ o na mugu ci a la a jirala k'a fɔ sisan nin ko kɔni nin y'a ko bannen sabula n'i y'a mɛn ko sedaw k'a bɛna intervention militaire kɔni kɛ i k'a dɔn k'a fɔ aw bɛ na sanfɛ de nka ni i k'a dɔn k'a fɔ n'a sira kɔni tigɛla o la o ye a ko bannen ye abudramani tiyani a y'a jira k'a fɔ min ye i k'a dɔn k'a fɔ avion kɔni tɛna munumunu olu ka dugukolo yɛrɛ sanfɛ ko ni o ko kɔni bannen fo ka taa bila waati wɛrɛ o b'a jira k'a fɔ min ye sedaw ka intervention militaire ko nin y'a ko kɔni dalen bɛ fali kun waati na kɛrɛnkɛrɛn min ye niger olu jamana kɔnɔdenw bɔra ka taa u ka balontanba tɛrɛn ni k'a fɔ i n'a fɔ stade kɔnɔ ni maa ba bi saba bɔɲɔgɔn olu de bɔra ka taa u ka dɛmɛ i ka k'a fɔ k'a jira abdurahman tiyani na k'a jira k'a fɔ i ka k'a fɔ u b'a kɔ su ani tile wa fana o tɛn'a labila abada sedaw ka intervention militaire ko i ka k'a fɔ a ko kɔni a ɲɔngirila dɔɔni halisa jamanakuntigiw kɔni bɛ k'a fɔ nin waati u ka se ka ɲɔgɔn ye ka se ka labɛn kura di walasa min ye bazum hali n'a ma sigi fanga na i k'a dɔn k'a fɔ a ka se ka bɔ nizɛri jamana kɔnɔna na ka taa fan wɛrɛ fɛ yanni k'a to bi bamanankan kunnafoni ka kuncɛ an bɛ foli ta ka ɲɛsin an dɛmɛbaaw ma minnu bɛ k'an dɛmɛ kosɛbɛ walasa jamakan ka se ka taa ɲɛfɛ a fɔlɔ o de ye boutique cheick tangara nana fa ka yɔrɔ bamakɔ suguba yɛrɛ kɔnɔna na immeuble ba sedu n'i sera yen min ye k'a k'a fɔ pièce lakika a hɔrɔn a n'a original a b'o di aw ma sɔngɔ damatɛmɛ diya la dolo kira tɛ umar jara ka dolo kalan k'a dɔn k'a sɛbɛkɔrɔ dɔn ale fana y'a dɛmɛba ye jɛmukan yɛrɛ o kɛnɛ kɔnɔna na an b'a fɔ ka barikada ani k'a waleɲuman dɔn an bɛ taa sirakɔrɔ sirakɔrɔ morikɛ kelen karamɔgɔ daw an b'a fɔ ka barikada ani k'a waleɲuman dɔn ale ye jɛmukan in dɛmɛba ye kosɛbɛ kosɛbɛ aw ka furu ka se ka si sɔrɔ furu kana sa fiyewu abada o y'a sɔrɔ aw ye turu cɛ alhaji papa kane ale ka butigiba yɛrɛ kɔnɔna na sikaso suguba yɛrɛ o kɔnɔna na bazɛn lakika ani bazɛn original feere yɔrɔ don an fɛ sikaso kanubaw an b'a fɔ sa a k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ